I dtús báire, cuirfidh mé mé féin in aithne daoibh. Is mise Róisín Nic Gaibhneáin, agus comhlach mé leis an bhfoireann don Oideachas Reiligiúnach. Éascóidh mé an chuid seo den FGL. Beidh comhchomhlach de liom ag comh-éascú codanna eile den FGL daoibh. Is í intinn foghlama an tseisiúin seo treoirlínte measúnaithe d'oideachas reiligiúin a fhiosrú. Díreoimid ar threoirlínte measúnaithe agus go háirithe ar an dá MRB a mbíonn scoláirí ag plé leo le linn na dtrí bliana. Tá ceithre dheis mheasúnaithe sceidealta ann ina nglacann scoláirí páirt le linn a trí bliana staidéir. Bíonn deiseanna measúnaithe eile ag an scoláire i gcaitheamh na dtrí bliana trí ionaid foghlama. Tá Oideachas Reiligiúnach na Sraithe Sóisearaí tógtha thart ar ionaid foghlama. Cuimsíonn Ionad Foghlama roinnt torthaí foghlama, nó codanna de na torthaí sin. Faoi mar a tharla sna n-ionaid ar maidin, dhíríomar ar théama na carthanachta san Ioslam. San EFF, Eispéiris Foghlama Fíorúil, roimhe seo chuireamar ionaid foghlama i láthair inar iniúchadh an carthanacht in Ioslam. Tarlaíonn MRB 1 sa dara bhliain agus tarlaíonn MRB 2 sa tríú bliain. Is ionaid foghlama iad na MRBanna féin a bhíonn ar siúl thar tréimhse trí seachtaine. Beidh muidne ag féachaint ar fhorbhreathnú ar an dá MRB sa seisiún seo. Beidh muid ag díriú ansin ar MRB 1 agus MRB 2 ceann i ndiaidh a chéile chomh maith le léargas a thabhairt duit ar na Nósanna Measúnaithe. Nóta tábhachtach sna Treoirlínte Measúnaithe is ea go bhfuil na MRBanna mar chuid den ghnáththeagasc agus den ghnáthfhoghlaim a tharlaíonn in ár seomraí ranga. Tá siad san áireamh leis an am a thugtar don Oideachas Reiligiúnach ar dhá chéad uair an chloig é ar a laghad. Tá an tasc measúnaithe bunaithe ar MRB 2. Is fiú 10 faoin gcéad den ghrád deiridh an tasc measúnaithe. Déanann Coimisiún na Scrúduithe Stáit maoirsiú ar an tasc measúnaithe agus ar an scrúdú deiridh. Duine tiomanta agus sa tóir ar bhrí na beatha is teideal don dá MRB. CBA a 1. Duine tiomanta. In imeacht trí seachtaine, le tacaíocht agus le treoir ón múinteoir, déanfaidh an scoláire taighde ar dhuine ar imir a chreideamh reiligiúnacha nó a dhearcadh ar an domhan tionchar dearfach ar an saol san am atá thart nó san lá atá inniu ann. agus tuairisceoidh sé faoin duine sin. CBA a 2, Tóraíocht bhrí an duine. In imeacht trí seachtaine le tacaíocht agus le treoir ón múinteoir, déanfaidh an scoláire fianaise eolaíochta nó ailtiríochta nó seandálaíochta a fhiosrú a thaispeánann bealaí ina ndeachaigh daoine i ngleic le creideamh reiligiúnach, sa tóir ar bhrí agus cuspóir na beatha. Tá sé tábhachtach a lua, más rud é nach bhfuil do rang ag tabhairt faoin scrúdú, gur féidir leat fós na teidil a úsáid i gcomhair tionscadail le do rang. Déanfaimid iniúchadh níos mine ar an dá MRB san FGL seo. Déanfaimid athbhreithniú níos mine ar na treoirlínte measúnaithe freisin. Tá roinnt bealaí ann chun rochtain a fháil ar na sonraíochtaí agus ar na treoirlínte measúnaithe. Is é Curriculum Online an fhoinse is iontaofa le húsáid. Anseo, beidh an rogha agat an doiciméad a léamh ar líne nó é a íoslódáil chun do ghléas féin mar chomhad pdf. Molaimid duit na treoirlínte measúnaithe a íoslódáil gach bliain sula dtugann tú féin faoi na MRBanna. Is doiciméad beo é na treoirlínte measúnaithe murab ionann agus an tsonraíocht. Ba chóir don mhúinteoir a sheiceáil i gcónaí go bhfuil an leagan cothrom le dáta acu. D'fhéadfadh athruithe tarlú de réir mar a fhaigheann an CNCM aiseolas ó mhúinteoirí agus ó dhaltaí. Is féidir leat eolas a fháil freisin faoi mheasúnuithe ón rannóg mheasúnaithe ar ár suíomh gréasáin. Seo físeán gearr ar conas teacht ar an leagan ceart. This is a short video to show you how to find the assessment guidelines.

Is é seo clár na n-ábhar, Eolas Ginearálta, Measúnuithe Rangbhunaithe san Oideachas Reiligiúnach, Measúnú Rangbhunaithe a 1, Measúnú Rangbhunaithe a 2, Tasc Measúnaithe, Aguisíní agus Teimpléid. Tá próiseas an dá MRB san Oideachas Reiligiúnach an-chosúil lena chéile. Tarlaíonn an dá MRB thar tréimhse trí sheachtaine. Ba chóir breathnú ar an dá MRB mar chuid den turas trí bliana. Ní mar rud iomlán scartha. Tugann an dá MRB rogha agus guth do na scoláirí. Díríonn an dá MRB ar phróiseas agus ar dhul chun cinn na scoláirí le linn na MRBanna, chomh maith leis sin, an méid a fhoghlaímíonn siad agus leis na torthaí a fhaigheann siad. Tá rogha an scoláire i gcroílár an dá MRB freisin. Roghnaíonn na scoláirí an duine i gcás MRB nó a dtopaic i gcás MRB 2. Is féidir le múinteoirí treoir agus tacaíocht a thairscint do na scoláirí chun cabhrú leo a réimse staidéir a roghnú. Is féidir leis an scoláire rogha a dhéanamh a bheith ag obair as féin nó mar bhall de ghrúpa. Is fiú a thabhairt faoi deara, áfach, go bhfuil treoir sna Treoirlínte Measúnaithe maidir le hObair Ghrúpa. Déanfaidh na scoláirí an rogha maidir leis an gcaoi is fearr lena gcuid foghlama a chur i láthair. Tugann sé sin an deis dóibh cur i láthair ilmhóideach a dhéanamh. Féachfaimid anois ar roinnt bealaí a d'fhéadfadh an scoláire a shocrú a gcuid foghlama a chur i láthair. Seo a leanas roinnt moltaí. Digiteach, vlag, blag, agallamh, podchraoladh, ó bhéal, monalóg, óráid, craoladh nuachta, scríofa, tuarascáil, aiste, póstaer agus uiríll. Níl an liosta seo uileghabhálach agus tiocfaidh go leor scoláire ar bhealaí éagsúla chun a gcuid foghlama a chur i láthair. Díreoidh muid anois ar MRB 1. Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara go bhfuil scoláirí ag déanamh taighde agus tuairisciú ar an gcaoi ar imir an duine tionchar dearfach ar an domhan. CBA 1. Duine tiomanta. In imeacht trí sheachtaine, le tacaíocht agus le treoir ón múinteoir, déanfaidh an scoláire taighde ar dhuine ar imir a chreidimh reiligiúnacha nó a dhearcadh ar an domhan tionchar dearfach ar an saol san am atá thart nó sa lá atá inniu ann agus tuairisceoidh sé faoin duine sin. cé go gcuirfeadh an scoláire eolas beathaisnéiseach leis, de réir mar is gá. Níl sé i gceist nó go ndéanfaidh sé sin cróineolaíocht d'imeachtaí tábhachtach nó beathaisnéis líneach ó bhreith go bás. Tá dhá théarma ar mhaith linn anois d'aird a tharraingt orthu, creideamh agus cruinneshamhail. Sna treoirlínte measúnaithe is féidir le duine tiomanta a bheith ina gcoinne le creideamh reiligiúnacha nó ina gcoinne a bhfuil cruinneshamhail aige nó aici. Is amhail is sainmhínithe iad seo ar chreideamh agus ar chruinneshamhail. Is féidir iad seo agus príomh-shainmhínithe eile a fháil i ngluais na Sonraíochta ar leathanach 22 go 23. B'fhéidir gur mhaith leat nóiméad a ghlacadh chun an cur i láthair seo a stopadh ar feadh tamaillín agus iad a léamh. Is iad seo na torthaí foghlama ar a bhfuil Measúnú Rangbhunaithe 1, Duine Tiomanta, bunaithe. Braitheann na torthaí foghlama a ndéantar measúnú orthu, go pointe, ar an duine a roghnaíonn an scoláire. Gheobhaidh tú na torthaí foghlama seo agus tuilleadh eolais ar leathanach 10 de do leabhrán. Cé go bhfuil na Treoirlínte Measúnaithe scríofa do mhúinteoirí, tá leathanach ann atá an-úsáideach do scoláirí freisin. Cabhróidh na leideanna seo leis an scoláire duine oiriúnach a roghnú chun díriú isteach air agus taighde maith a phleanáil agus a dhéanamh. fiosrúcháin a thugann treoir maidir le taighde a dhéanamh, agus an scoláire, conas is féidir liom taighde maith a dhéanamh? fiosrúchán, luachanna agus creideamh an duine thiomanta a nochtadh. Is é sin a dhéanann MRB éirigiúil de na haonaid seo den tsonraíocht. Mar a luadh roimhe seo, Machnamh. Ag smaoineamh ar an am atá caite, an t-am i láthair na huaire agus an t-am atá le teacht. Cuidíonn sé seo leis na scoláirí tógáil ar an bhfoghlaim céimnitheach. Is féidir teacht ar na leideanna sin mar aon le léargas ar MRB 1 ar leathanach 8 den leabhrán. Duine, mar gheall ar a chreideamh reiligiúnach nó a dhearcadh ar an domhan, a d'imir tionchar dearfach ar an saol ina thimpeall san am atá thart nó sa lá atá inniu ann. Roghnóidh an scoláire duine iad féin. B'fhéidir go mbeadh clú ar an duine sin go háitiúil. go náisiúnta nó go hidirnáisiúnta. D'fhéadfadh gur duine é nár chuala an múinteoir riamh faoi ach mar shampla ball teaghlaigh an scoláire. Mar sin an cheist, cé a roghnófasa? Tugaim cuireadh duit anois an cur i láthair a stopadh ar feadh tamaillín chun an cheist sin, ag baint úsáid as na leideanna ó na Treoirlínte Measúnaithe atá le fáil ar leathanach 10 de do leabhrán chun cabhrú leat. Má tá tú le comhghleacaithe, is féidir leat do chuid smaointe a roinnt agus a thabhairt le chéile, siar go dtí leathanach a ocht sa leabhrán, chun a fháil amach an féidir leat na leidcheisteanna a fhreagairt bunaithe ar an té a roghnóidh sibh. Príomhphointe sa tsonraíocht oideachais reiligiúnach is ea nádúr céimnitheach na foghlama thar trí bliana. réamheolas a ghníomhachtú, ag tógáil ar scileanna taighde, ag foghlaim conas foghlaim. Dhéanfadh múinteoirí é seo go nádúrtha trí ionaid foghlama sa chéad, sa dara agus sa tríú bhliain. Anseo, feicimid toradh foghlama a úsáideadh i gcuid a dó den FGL seo atá ceangailte leis na MRBanna freisin. Tá na MRBanna mar chuid den fhoghlaim chéimnitheach seo. an fhoghlaim den chéad bhliain a nascadh ar aghaidh chuig na MRBanna agus na MRBanna mar fhoghlaim agus mar ullmhúchán don scrúdú deiridh. Cabhróidh aiseolas múnlaitheach ar MRB 1 le scoláirí le hionaid foghlama amach anseo le MRB 2 agus lena scrúdú deiridh chomh maith. Breathnóimid anois ar MRB 2 atá nasctha leis an Tasc Measúnaithe. MRB 2, Tóraíocht Bhrí an Duine. In imeacht trí seachtaine le tacaíocht agus le treoir ón múinteoir, déanfaidh an scoláire fianaise ealaíonta nó ailtireachta nó seandálaíochta a fhiosrú a thaispeánann bealaí ina ndeachaigh duine i ngleic le creideamh reiligiúnach sa tóir ar bhrí agus cuspóir na beatha. Tá na sainmhínithe seo ann d'fhianaise ealaíona, ailtireachta agus seandálaíochta. Faightear iad freisin i gcuideachta sainmhínithe tábhachtacha eile ar ghluais na sonraíochta. Is iad seo na torthaí foghlama a bhfuil Measúnú Rangbhunaithe 2, Sa Tóir ar Bhrí na Beatha bunaithe orthu. Braitheann na torthaí foghlama a ndéantar measúnú orthu, go pointe, ar an duine a roghnaíonn an scoláire. Tugann na Treoirlínte Measúnaithe na leideanna agus na pointí seo a leanas dúinn mar thúsphointe do scoláirí a roghnaíonn ábhar. Is sampla amháin iad seo agus níl an liosta uileghabhálach ar bhealach ar bith. Tugaim cuireadh duit smaoineamh ar shamplaí a d'fhéadfadh do scoláirí a roghnú chun iad a iniúchadh. Cuir le chéile liosta de rudaí nó d'áiteanna féideartha agus, má tá tú i gcuideachta le do chomhghleacaithe, caithigí an am chun plé a dhéanamh ar an gcaoi a bhféadfadh scoláirí i do sheomra ranga tóir ar bhrí na beatha a fhiosrú. B'fhéidir gur mhaith leat smaoineamh ar shamplaí is féidir a fháil go háitiúil, go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta. B'fhiú duit leathanach 12 den leabhrán a bheith ar oscailt chun cabhrú leat tabhairt faoin ghníomhaíocht seo. Tugaim cuireadh duit anois an cur i láthair a chur ar sos ar feadh tamaillín chun é seo a dhéanamh. agus breithneoimid ar an gcaoi a ndéantar measúnú ar MRBanna. Tá sé tábhachtach a lua nach n-úsáidimid ach tuairiscíní amháin de MRBanna. Tá ceithre thuairiscín leibhéal gnóthachtála i ngach measúnú rangbhunaithe. Níor chomhlíon na hionchais go fóill, ag teacht leis na n-ionchais os cionn na n-ionchais agus thar barr ar fad. Meastar go bhfuil an obair ar fad a chuirtear isteach in oiriúint do cheann de na ceithre thuairiscín seo. Tá a chuid gnéithe cáilíochta uathúla féin ag gach MRB. Is iad na gnéithe cáilíochta na critéir a úsáidfear chun measúnú a dhéanamh ar obair na scoláire ionas gur fearr a oireann sé do cheann de na ceithre tuairiscíní. Baineann múinteoirí úsáid as na Gnéithe Cáilíochta atá leagtha amach sna Treoirlínte seo chun cinneadh a thógáil maidir le leibhéal gnóthachtála do gach Measúnú Rangbhunaithe. Agus tú ag ullmhú chun measúnú a dhéanamh ar obair scoláirí, moltar go n-oibríonn tú ó ar ionchais le baint amach fós go dtí thar barr ar fad. Anseo, feicfidh tú gach tuairiscín de MRB 1 in éineacht leis an ngné. Níor mhiste duit stopadh le tamaillín agus gach ceann a léamh go cúramach. Má tá sibh ag breathnú ar seo mar ghrúpa, d'fhéadfadh sé gur deis mhaith a bheadh ann chun an t-ábhar a phlé i mbeirteanna nó bhúr léargais a roinnt mar ghrúpa. Is féidir na gnéithe cáilíochta a roinnt agus a phlé leis na scoláirí sula dtosaíonn tú ar a gcuid MRBanna. Is féidir na gnéithe cáilíochta de MRB 1 agus MRB 2 araon a fháil sa leabhrán ar leathnach 11 agus 13. B'fhéidir gur mhaith leat an cur i láthair a stopadh arís anseo agus roinnt ama a ghlacadh chun breathnú orthu. Agus an measúnú rangbhunaithe curtha i gcríoch, beidh múinteoirí rannpháirteach i gcruinnithe athbhreithnithe ar fhoghlaim agus ar mheasúnú ábhair, áit a chomhroinnfidh siad agus a phléifidh siad samplaí dá gcuid measúnuithe ar obair scoláirí agus a dtiocfaidh siad ar thuiscint chomónta ar cháilíocht foghlama na scoláirí. Níor chóir do mhúinteoirí glacadh leis go n-leanfaidh torthaí scoláirí atá á measúnú acu aon phatrún dáileacháin ar leith. Tá obair na scoláirí á meas i gcoinne na ngnéithe cáilíochta seachas gnóthachtáil scoláirí eile, nó léirithe, nó obair roimhe seo. Tá trí chomhpháirt i gceist le cruinniú rathúil AFMA. Cuirfidh múinteoirí, nuair is féidir, rogha oibre ar aghaidh atá ag teacht leis na ceithre thuairiscín. Ní mór duit freisin na treoirlínte measúnaithe a bheith in aice láimhe agat chun bonn eolais a thabhairt duit agus na gnéithe cáilíochta ar obair scoláire á mbreathnú agat. Cuirfidh an CNCM eiseamláirí ar fáil thar réimse de thuairiscíní agus beidh siad seo ar fáil ar an láithreán gréasáin www.curriculumonline.ie. Tá FGL roghnach againn ann freisin nár mhiste tabhairt fúthu atá dírithe go sonrach ar an éascaitheoir AFMA. Is féidir teacht ar seo sa chuid FGL den láithreán gréasáin faoi FGL roghnach. B'fhéidir gur mhaith leat stopadh tamaillín anois agus machnamh a dhéanamh ar an ráiteas seo ó na Treoirlínte Measúnaithe. Conas is féidir leis an bhfoghlaim i gCuid 2 den FGL seo cabhrú leat é seo a dhéanamh? Cuireadh gné mhachnaimh isteach san FGL le linn gach seisiún. Mar is eol dúinn, is féidir linn machnamh a dhéanamh, roimh, le linn agus tar éis píosa oibre. Tá deis ann anois machnamh a dhéanamh ar an bhfoghlaim agus ar na tuiscintí atá roinnte againn agus leathanach fiche a trí den leabhrán a úsáid chuige sin.

Cuimhnigh, le do thoil, am a ghlacadh chun aiseolas a thabhairt dúinn ar an FGL tríd an nasc ar an láithreán gréasáin. Go raibh míle maith agat.